Gere akụkọ si mba ofesi nke ehihie taa na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 FM Enugu. Taa bụ ụbọchị Mọnde ahịa Orie, mkpụrụ abalị iri na itoolu nke ọnwa ise n'afọ puku abụọ na iri abụọ na ise. Na mbụ ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ. Ogbunigwe otu onye ogbu aṅụ ọbara tụrụ na Mogadishu bụ isi obodo mba Somalia ataala opekata mpe isi mmadụ iri. Mba Siria ekwuola ụbọchị ikpeazụ ha nyedebere otu ahụ na-ama gọọmenti aka n'iru na mba ahụ ka ha bịa sonyere na ndị agha mba ahụ maọbụ ikpochapụ ha kpamkpam. otu ọrụ nchekwa na mba united states akpọrọ federal bureau of investigation fbi achọpụtala onye ahụ tụrụ ogbunigwe n'ogige ahụike nke dị na obodo california nke mba ahụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri ụdụ ka anyị ji bịa na nke ehihie taa cheta na akụkọ ndị a si mba ofesi na-aga n'iru n'ọnya nwa ududo anyị bụ www.owellefm.org dozie ntị n'ala ka anyị butuoro gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri ụdụ ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazo n'akụkọ mbụ sitere na mba somalia o pekata mpe mmadụ iri nwụnyụrụ anya pii ụnyaa bụ ụka n'oge otu onye ogbu mmadụ tụchara ogbunigwe na otu ogige ebe a na-azụ ndị agha akpọrọ damayo military base nke dị na mogadishu bụ isi ọchịchị mba somalia Ya bụ nkụsu abụrụla nke otu isi ekwe ọnwụ a kpọrọ Al-Shabab kwuru na ọ bụ ha mere ya. Anya hụrụ ka ihe siri mee kwuru na ndị ntorobịa ka kwụ n'ahịrị na-eche ka edebanye aha ha n'oge onye ahụ kwụsị na ọgbatumtum ma gbara ọsọ gbaba n'ogige ahụ ma tụpụrụ ha ogbunigwe. Ọ sị na ozugbo ahụ ka o buru ụzọ gbuo onwe ya tupu mmadụ iri ndị ọzọ adaa n'ala ebe e mekwara ka a mata na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ na ya bụ nkusu ga-emecha were gbagote ị ga-echeta na otu al-shabab nke ọ bụ ha na otu al-qaeda na-arụkọ ọrụ ọnụ anọrọla kemgbe afọ 2007 na-ebuso gọọmenti ya na ndị agha mba Somalia agha iji napụ ha ike ọchịchị na mba ahụ. N'akụkọ sitere na mba Libya, Praịm Minista mba Libya bụ Abdulhamid al-Debaba anọrọla n'ụbọchị Satọde were kwuo sị na ikpochapụ ihe ọbụla yiri ndị otu isi ekwe ọnwụ ọlụọla a kpọrọ milishia bụ amụma ha ka ji n'aka na-aga n'iru ka ọ dị ugbu a n'agbanyeghị na ha ka tinyere mma ha n'ọbọ O mere ka a mata na ọchịchị ya agaghị ezochi onye ọbụla tinyere aka na mpụ na arụ dịka ebumnuche ya bụ iguzobe mba Libya ọhụrụ ebe mpụ na iri ngarị tinyere ndị agha militia group agaghị achị eze ọzọ. Nwamadị ahụ bụ Abdulhamid al-Debaba bụ ya bụ onye ndị ọcha na-ahụta dịka onye isi ala mba Libya na isi obodo ha bụ Tripoli otu mba ụwa bụ United Nations mere ka a mata na ngwa ngwa Abdulhamid nyechara iwu sị ka e kpochapụ ndị ahụ ka ọgbaghara bụ ọpụrụ iche bịara taso n'obodo Tripoli nke mechara were taa isi ndị nkịtị mmadụ asatọ Mana oge ahụ ka a nọkwara gbuo otu onye ọkwa ya gbagotere na otu milishia bụ Chief Abdul Ghani Kikli onye a na-etu Ghaniwa. N'akụkọ sitere na mba Siria, minista na-ahụ maka nchekwa na mba Siria bụ Murhaf Abu Qasra akpọọla oku ka otu dịgasị iche iche na mba ahụ bụ ndị nwere ngwa ọgụ ka ha bịa sonyere ndị agha mba ahụ naanị ime abalị iri na-abịa abịa ka ọ dị ugbu a maọbụ ụra aka chebiri ha Nwamadị ahụ kwuru na nke a bụ iji mee ka mba ahụ bụrụ akwaa akwụrụ dịka ọ ka na-eme naanị ọnwa isii a kwaturu ọchịchị nke Bashar al-Assad chịburu mba ahụ. Ozi mere ka a mata na ụfọdụ ndị nwegasịrị egbe na ngwa ọgụ ndị ọzọ na mba ahụ emeela ka o siere onye isi ala nchere oge ha ike n'obodo ahụ bụ President Ahmed al-Sharaa dịka e kwuru na ụfọdụ ndị na-akwado ya ebe ndị ọzọ na-ama ya aka n'ihu ozi sitere na Damascus bụ isi obodo mba Siria bịa n'abalị ụbọchị Satọde na-ekwu na ọ bụ naanị mkpụrụ abalị iri ka e nyedobere otu ahụ ma ọ bụ onye ọbụla nwere ngwa ọgụ na mba Siria ịbịa sonyere ndị agha ha ma ọ bụ gọọmenti ejiri oke nkwasị igodo bịakwute ndị dị otu ahụ N'akụkọ sitere n'obodo Vatican nke dị na mba Italy, onye isi ala mba Ukraine bụ President Volodymyr Zelensky ezutela Pope Leo nke iri na anọ ihu na ihu ma kwee onwe ha n'aka n'ogige St. Peter Square dị na Vatican ụnyaa bụ ụka n'oge aja misa nke e jiri chịkọba mmemme idu n'iyi ọrụ nke Pope. N'ozi o zipụrụ na ọwa ozi Telegram ka President Zelensky nọrọ kelee Pope maka ịbụ onye nọ kemgbe na-akpọ oku ka udo tọrọ atọ lọghachi azụ na mba Ukraine. N'okwu ọ gwara ụwa niile site na ogige St. Peter Square n'oge aja misa ka Pope Leo nke iri na anọ rụtụrụ aka na agha ahụ na-ada na mba Ukraine were kwuo sị na ọ dịghị mma ime mmadụ imegbu mmadụ ibe ya maka na ị karịrị ya maọbụ na onye ahụ dara ogbenye akụkọ anyị agaala na mba united states ndị ọchịchị n'obodo california nke dị na mba united states achọpụtala onye ahụ ọ bụ ya tụrụ ogbunigwe n'ogige ahụike a kpọrọ fertility clinic nke dị na palm spring California ma nye aha ya dịka Guy Edward Bartkus gbara afọ iri abụọ na ise. Otu onye ọrụ nche nke otu Federal Bureau of Investigation, FBI, mere ka a mata na ha na-atụ anya na ọ bụ sọnsọ nwa amadi ahụ nwụrụ na ya bụ ihe ọdachi. Ha mere ka a mata na nwa amadi ahụ nọrọ ụnyaa bụ ụka dọwa ogbunigwe ahụ n'ebe dịdobere ogige ahụike nso ma chọọ ịgbasara ọhaneze nkwusa ahụ n'ikuku n'ụdị ahụ nwa bekee kpọrọ live stream mana ọ maghị na ndị ọrụ nche ka na-edo ya edo ịmata ihe ọ chọrọ ime ya bụ ihe mechara gbawa mana o nweghị onye merụrụ ahụ na ya dịka ozi siri wee kọwaa ndị ọrụ nche FBI agaala mee nyocha n'ogige ebe nwa amadi ahụ bi na nọmba 29 Palm mana ndị agbata obi ya arịala mbọmbọ ọsọ were hapụrụ ya ogige ahụ maka ndụ ha ebe ndị uwe ojii n'aka nke ha na California mechara pụta ihe bịa gwa ọhaneze na o nweghị ihe ụjọ ọbụla dị ọzọ n'ogige ebe ogbunigwe ahụ gbawara maọbụ n'akụkụ ụlọ nke Guy Edward Bartkus dị na 29 Palm. O wee bụrụ ya na ọkụrụ ọnụ bụ akụkọ ndị a si na mba ofesi were ruo gị ntị n'Owelle 99.5 FM Enugu mana tupu anyị awụsa ọwara geenụ ntị ọzọ na ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ anyị jiri bịa na Na mbụ, ka anyị mere ka ị mata na ogbunigwe otu onye ogbu aṅụ ọbara tụrụ na Mogadishu bụ isi obodo mba Somalia ataala opekata mpe isi mmadụ iri. Na mba Siria ka anyị kọọrọ gị na ekwuola ụbọchị ikpeazụ ha nyedobere otu ndị agha na-ama gọọmenti aka n'ihu na mba ahụ ka ha bịa sonyere na ndị agha nke mba Siria ma ọ bụ e kpochapụ ha kpamkpam n'okpuru anyanwụ. n'ikpeazụ ka anyị kọkwaara gị na otu ọrụ nche na mba united states a kpọrọ federal bureau of investigation fbi achọpụtala onye ahụ ọ bụ ya tụrụ ogbunigwe n'ogige ahụike dị na obodo california nke mba us n'aha nnabuife nwekwu ya na ndị otu ya dere ma hazie akụkọ ndị a si mba ofesi were ruo gị ntị ka m chika Maazị onye tụgharịrị ma kọọrọ gị ya n'asụsụ Igbo ji ekele sị gị ike maka isonyere anyị ka ehihie taa mara anyị mma Igbo ndị ọma Urban Melody. 99.9. maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ka asụsụ na omenala Igbo wee guzo nke ọma wee chakenye dịka ugo soro anyị na 99.5 Owelle FM aka na-agbakele gị ntị ọba ka iji wee nye aka hụ na asụsụ Igbo gara n'iru hapụ ịnwụ